boma ili ndilopusa zimene amalankhula 2020 sizikutheka the president is not walking the talk nepotism regionalism tribalism ndizo mwakudziwa ukakhala wa opposition mulandu ukupita kukhoti akauthetsa attorney general akupanga apilu ukakhala mcp olo utaba mabiliyoni sumangidwa kaya opha munthu palibe vuto inu mulandu wa Alan Witika uli pati 1923 joseph stalin anayankhula mawu pa chisankho ovota alibe ntchito what matters most ndi kuwerengera mavoti taona ku africa maiko a zimbabwe egypt uganda amachita manipulate ma ballot paper afrobarometer inapeza kuti makhoti aku africa ndi akatangale komanso majaji ambiri ndi okondera chief justice amatsogolera judiciary ngati chikwangwani mphamvu zenizeni zili ku nduna wa justice ngakhale attorney general amakondera chipani cholamula milandu yopita ku khoti amachita kusankha taona masiku apitawa lilongwe magistrate inathetsa milandu ya norman chisale attorney general wapanga apilu pofuna kuti milanduyo ipitirire mbuyomu akhoti omwewo anathetsanso mlandu wa joseph mwanamveka koma thabo nyirenda anapanga apilu pofuna kuti mlanduwo upitirire zonsezi akulu amenewa akupanga under the influence of politicians inuyo mukudziwa norman chisale ndi mwanamveka amasapota dpp hence the appeal chodabwitsa china boma likuthetsa milandu yosowetsa mabiliyoni koma kulimbana ndi mlandu wonyoza nduna akuti chisale ananyoza titus mvalo kuti chiminista mbali nayi Kezzie Msukwa anagulitsa malo aboma ku lilongwe amalawi akusowa pokhala iyeyu analandira mamiliyoni kwa sata ndikunena pano mlandu wake unabisidwa ku khoti kulibe priska pondangaga analandira benzi kwa sata mlandu umenewu unatha anambwezera pa ntchito ku state house moses khombe khazini wa Chakwera anagula fetereza ku butchery 750 miliyoni ya boma inapita koma akulu amenewa sanamangidwe even mlandu wake simungaone ku khoti 6.2 billion covid fund inadyedwa ngati zipwete ndi anyamata mcp george kainja former inspector general anaba 20 miliyoni ku polisi tikukumbukira america inampanga bani asalowenso mdziko lawo mulandu umenewunso unatha kalekale simungaone attorney general akupanga apilu akuluakulu nduna zikuba mabiliyoni sakuzimanga zimene akulimbana nazo apolisi amenewa social media norman chisale boni kalindo 1991 ku peru kunali president alberto fujimori anali dictator wankhanza amagula majaji activist komanso atolankhani mbali nayi amapha anthu kumanga ngakhale kuba mu 2000 anthu anamutopera ndi kumuchotsa pa mpando anamuzenga milandu yosiyanasiyana khoti linamugamula 30 years in prison anakhalako zaka 16 ndikunena pano akulu amenewa ali ndi zaka 86 anawatulutsa ku ndende last year munthu utakhala dolo sungabise chilungamo analipo anzanu madikiteta amphamvu zawo anayesera kubisa chilungamo zinawakanika 1989 mtsikana wina amachita mafizi othamanga ku new york city anthu ena anamchita chiwembu ndi kumgwiririra apolisi anamanga anyamata 5 achikuda pa chingerezi timanena kuti african american khoti inawapeza olakwa ndi kuwaponya ku ndende koma 2002 munthu wina anabwera poyera ndi kuulula kunena kuti ndi amene anagwiririra mzimayi uja madokota atamuyeza anapeza kuti ndi zoona nthawi imeneyi mkuti anyamata aja ataseva jere zaka 11 anawamanga 1989 ndi kuwatulutsa 2002 makhoti komanso apolisi anachita manyazi chifukwa chozunza anthu osalakwa akuluakulu zaka 11 simasewera anthu amenewa anyamata 5 ma african american anazunzika kwambiri nkhani imeneyi ikutikumbutsa kusowa chilungamo pa dziko lapansi Zaka 31 za Kamuzu, anthu amasungidwa kundende opanda chifukwa. Orton Chirwa anazengedwa mlandu ndikukafera kundende osalakwa. Nthawi imeneyo a mcp amadana naye anamgwira ndikumutsekera kundende zaka 11 ndikufera konko. Koma lero Achakwera amatiuza kuti chani? Ndikufuna kumanga Orton Chirwa Airport, Orton Chirwa Mausoleum. Kusonyeza kuti munthu ameneyi anali wabwino. Albert Muwalo anamupha chifukwa cha chikutiro cha buku leronso mu nthawi ya chakwera akutseka anthu pakamwa ikayankhula mbc akuombera m'manja akutenga zibambo akalekale anaononga makampani aboma akuwayika pa mbc azichemerera chakwera koma akangolankhula bakili muluzi tv kapena boni kalindo akutumiza magalimoto a polisi 25 akuti akasake munthu ndimanena mobwerezabwereza history is the best teacher mcp inapha anthu kuwaponyera kung'ona orton chirwa anaphedwa lero ndi hero yatuta chisiza anaphedwa lero ndi hero chipembere anazunzika kuthamangitsidwa mdziko muno ndikukafera ku america thupi lake likonko lero ndi hero rose chibambo amapezeka pa ndalama ya 200 kwacha anathamangitsidwa mdziko muno ndi mcp pamodzi ndi kamuzu moyo wake wonse zaka 31 amakhala ngati galu ku zambia lero ndi hero history is the best teacher chakwera akuyesera kuzunza anthu akuyesera kuopseza anthu akuiwala kuti history is the best teacher boma ili ndilopusa zimene amalankhula 2020 sizikutheka the president is not walking the talk nepotism regionalism tribalism ndizo mukudziwa ukakhala opposition mulandu ukupita ku khoti akauthetsa attorney general akupanga apilu ukakhala wa mcp olo utaba mabiliyoni sumangidwa kaya upha munthu palibe vuto inu mulandu wa allan witika uli pati anangonamizira kumupititsa munthu uja ku khoti mpaka lero kuli zii